Anois rachaimid ó thuaisceart Átha Cliath amach go dtí Baile Átha Cliath 15. Labhróimid anois leis an iriseoir, craoltóir le Near FM agus tuairisceoir rialta ag Raidió na Life, Darren Mac an Phríora. Darren, tá tusa ag obair ar logainmneacha Gaeilge ar eastáit tithíochta nua ar fud na tíre le thart ar deich mbliana anuas agus bhí alt agat ansin le déanaí, alt ar chuir mise an-chuid suime ann, san iris áitiúil Little Village. Is cosúil, in iomlán, sa phictiúr mór, na hainmneacha, na logainmneacha Gaeilge ar na heastáit nua tithíochta. Níl mórán acu ann i ndáiríre. Sin fíor, yeah. Bhuel, ní hé Bleá Cliath an t-aon chontae in Éirinn gan mórán. Tá fhios agam timpeall ceathair contae as na sé contae, níl aithne agam ar fiú ceann amháin ach an oiread, agus tá timpeall deich contaetha eile in Éirinn agus tá níos lú ná fiche ann, you know. Ach os rud é gur b'é Bleá Cliath an bpríomhchathair agus os rud é go bhfuil formhór den dalamh tógtha air, tá an-suim agam go speisialta ar Bhleá Cliath, you know what I mean, agus eh. Tá Baile Átha Cliath chomh tábhachtach ó thaobh todhchaí na Gaeilge agus ba chóir go mbeadh i bhfad níos mó Gaeilge le feiceáil san earnáil tithíochta, a cheap mise, you know. So tá tusa ag breathnú ar an ábhar seo le deich mbliana anuas agus feicim ar do shuíomh idirlín atá, tá liosta suas chun dáta agat agus tá Baile Átha Cliath, tá muid taobh thiar de Chiarraí, den Chlár, de Dhún na nGall, de Chorcaigh agus de Ghaillimh so is dócha gur cúis díomá é sin toisc go bhfuil daonra i bhfad níos mó i mBaile Átha Cliath agus tá i bhfad níos mó tithí i mBaile Átha Cliath ná na háiteanna sin, go háirithe, b'fhéidir, Ciarraí agus an Chlár. Bhuel, tá Gaeltacht i gCiarraí ach níl aon Ghaeltacht i gContae an Chláir agus, agus tá siad i bhfad chun tosaigh orainn ó thaobh áiteanna ainmnithe i nGaeilge. Tá, tá na logainmneacha seo suimiúil. Dúirt tú, dúirt tú ar do bhlag agus ins an alt a scríobh tú don iris go bhfuil os cionn 500 áiteanna nua ainmnithe as Gaeilge le linn tréimhse an Tíogair Cheiltigh. Sin formhór dos na háiteanna seo is dócha. Tá 700 in iomlán agus 500 san aois seo, sa chéad bliain seo. Tá sé dóchreidte, like, fuair muid neamhspleáchas sa 26 contaetha i 1922 agus idir sin agus na nóchaidí ní raibh mórán forbairtí chónaithe nua ainmnithe as Gaeilge amháin. Tá sé dóchreidte, you know, agus thosaigh an sórt tionscnaimh go mór ag tús na nóchaidí, sílim, nuair a tháinig an polasaí ainmnithe lán-Ghaeilge amach. gComhairle Chathair na Gaillimhe agus sin tháinig an eagraíocht Ghaeilge thíos i gCorcaigh, Gael-Taca, amach le seirbhís le haghaidh tógálaithe agus forbróirí timpeall fiche is a haon timpeall an am sin. So, yeah, so tá sé dochreidte, like, idir míle naoi gcéad agus fiche is a dó, idir na nóchaidí, like, ní raibh. déarfaí, ní raibh, i bhformhór de na contaetha in Éirinn, ní raibh fiú líon suntasach ainmnithe as Gaeilge amháin, you know. So, i slí amháin, tá sé go hiontach go bhfuil forbairt maith ann i a lán contaetha in Éirinn ó tús na nóchaidí ach tá roinnt contaetha eile, Baile Átha Cliath, mar a dúirt muid agus timpeall deich contaetha eile sa Phoblacht agus ceithre chontae sa Sé Chontae agus níl. líon suntasach ann so tá sé an-díomách ó thaobh sin, you know. Déarfainn sé é, gan amhras. Now tá polasaí ag na comhairlí contae ar fad, sin é Comhairle Cathrach Átha Cliath, Comhairle Fhine Gall, Dún Laoghaire, Ráth an Dúnaigh agus Contae Átha Cliath Theas, tá polasaí acu úsáid na Gaeilge a chur chun cinn in ainmneacha ar áiteanna nua ach is dócha ní chiallaíonn sé sin mórán, is dócha.
No, ní chiallaíonn sé mórán, ach amháin b'fhéidir i slí amháin le Comhairle Contae Fine Gall. Tá uimhir suntasach acu sa Chomhairle sin, ainmnithe as Gaeilge amháin. Le roinnt blianta anuas tá áthas orm a rá, agus táimse i mo chónaí i Comhairle Contae Fine Gall so tá áthas orm faoi sin. Yeah, ó thaobh na comhairlí eile, like, níl uimhir mórán, níl uimhir. fiú suntasach ann. Tá na céadta, tá na céadta nó mílte ceantar cónaithe i mBaile Átha Cliath agus níl ach timpeall tríocha is a cúig ainmnithe as Gaeilge amháin. Tá go mar tróir i mBaile Átha Cliath cúig déag mo cheantar dúchais agus tá siad ainmnithe go dátheangach. ar na piléir so tá sin go maith you know what I mean má raibh comhstádas againn ó thaobh na Gaeilge i mBaile Átha Cliath beidh sé mar bua mhór ceapaim you know. Féach, an iris, nuair a luaigh tú ansin na háiteanna atá ainmnithe go dátheangach ar na bpiléirí, ar na, ar, sin é, Níl sé ar na ar na comharthaí sráide a chaithfidh a bheith go dátheangach. Tá sé seo déanta ag na tógálaithe, déanta ag na forbróirí. Caithfidh mise a rá, feicim sé sin ó am go ham ach ó am go chéile, b'fhéidir níos minicí ná nach mbíonn, bíonn botúin ghramadaí orthu. So níl an Ghaeilge foirfe fiú nuair atá sí in úsáid. Á, tá a fhios agam, like, agus tá ceantar cónaithe in aice liom darb ainm Coill na hAbhann nó Riverwood, tá aithne ag a lán daoine in Éirinn ar an gceantar agus nuair a théann tú isteach ar thaobh amháin chuig an eastát ar an taobh amháin deireann sé Riverwood, ar an taobh eile deireann sé Coill na hAbhann, C-h-o-i-l-l, so sin botún, you know, agus, like, D'ardaigh mé sin le comhairleoir amháin roinnt blianta ó shin agus Comhairle Contae, Comhairleoir Contae agus dúirt sé go bhfiosródh sé, níor tháinig sé ar ais chugam. Yeah, like ba mhaith liom am éigin sa todhchaí má raibh iniúchadh déanta ó thaobh sin, you know. Ach ag an am seo, faoi láthair, is é an príomhrud ba mhaith liom ná ar a laghad comhstádas a bheith ann agus ardú suntasach a bheith ann ó thaobh an líon forbairtí cónaithe nua i mBaile Átha Cliath atá ainmnithe as Gaeilge amháin, you know. Yeah, cinnte chuirfeadh sé sin leis an feiceálacht a bhaineanns leis an teanga. Like, i ndáiríre, níl mórán i gceist, like, níl sé ródheacair. Tá polasaí acu, luaigh tú níos túisce san agallamh, tá polasaí acu i gcathair na Gaillimhe déileáil leis seo.
Mm. Yeah. Tá, is, is, is dea-scéal é sin. Like, má théann tú go dtí Contae na Gaillimhe, like, tá an polasaí i bhfeidhm i gComhairle Chathair na Gaillimhe, ach timpeall an chontae ar fad, tá formhór acu um, le roinnt mhaith blianta anuas, le timpeall fiche bliain anuas, ainmnithe as Gaeilge amháin. Like, tá an tionchar ó thaobh an polasaí sa chathair ag dul timpeall an chontae agus timpeall Cúige Laighean, uh, roinnt chontae eile freisin. Uh, I mo thuairimse féin, Ní dóigh liom go mbeadh, go n-oibreodh sé chun an polasaí sin a bheith i mBaile Átha Cliath, áfach, mar tá a lán stair, stair Angla-Éireannach againn i mBaile Átha Cliath agus chruthódh sé a lán fadhbanna do chur chun cinn na Gaeilge. Féach, bheadh a lán daoine ag gearán má raibh polasaí ainmnithe Gaeilge amháin i mBaile Átha Cliath mar b'fhéidir go bhfuil sé ag obair ceart go leor i gcathair na Gaillimhe, agus b'fhéidir go n-oibreodh sé i roinnt mhaith contaetha eile ach, mar a dúirt mé, má raibh comhstádas ann i mBaile Átha Cliath as seo amach san earnáil seo agus má raibh líon suntasach acu ainmnithe as Gaeilge amháin, má raibh ardú suntasach, bheadh sé mar bua iontach, ceapaimse. Cinnte. So, ó thaobh na dtithí de, ó thaobh na forbairtí nua, is dócha gur dátheangachas a chuirfeadh chun cinn an teanga. Tá an togra a dhein tú, an sórt, an tionscnamh ar Ghaeilge in úsáid ar logainmneacha ar eastáit tithíochta nua, is fiú ní amháin an t-alt a léamh ach is fiú dul siar agus an stair den togra seo. Tá tú ag obair ar seo, mar a dúirt mé, ar thuairim is deich mbliana agus tá sé ar fad ar fáil ar do shuíomh idirlín, darrenjprior ponc blogspot ponc com. Darren Mac an Phríora, coimeádaí Gaeltacht 21? Go raibh míle maith agat as teacht ar Ardchathair anocht. Go raibh míle maith agat, Peadar. Slán go fóill.